adamadenw y'a fɔ ko ala tɛ yen adamadenw ka gɛlɛya nana o don c'est à dire que depuis que l'homme a proclamé la mort de Dieu les problèmes de l'homme n'est-ce pas ont, ont commencé an filɛbaaw an ka foli bɛ se aw ma aw ni Sidi Danbele de don ni ale ye professeur de lettres n'an ko eh, français maître cɛmancɛ kalanso la an ka livre kura min bɛna kɛ o de ye an bɛna livrew ta ka kuma u kan donc walasa ekɔlidenw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a la cogoya min na puisque tubabukan ka gɛlɛn dɔw ma a bamanankanlama a bɛ sɔn ka fisaya u ma

ɔ livre yɛrɛ n y'a fɔ cogo min na a titre o ye l'aventure ambiguë livre yɛrɛ n'i y'a lajɛ mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni o ye a personnage principal ye o ye Sanba Jalo de ye nka personnage wɛrɛw fana b'a la i n'a fɔ la grande royale ni o ye a tante ye ka taa se fɛn min ye le maître des Diallobé o ye a oncle ye ka taa se le chef des Diallobé voilà o fana ye a oncle ye Bon ka taa se le fou o fana bɛ a kɔnɔna na ani tubabu dɔw fana bɛ olu ye a personnages ye nka n filɛ ka minnu fɔ olu de ye personnages principaux ye livre yɛrɛ a résumé yɛrɛ an b'a fɔ cogo di livre in ye a bɛ Sanba Jalo de kan ale bɛ taa école coranique de la ni o ye dugumakalan ye a bɛ taa o de la Diallobé fɛ n'o ye fulaw ye donc a n'a ɲɔgɔnna caman ɔ waati bɛna kɛ kɔmi tubabuw nana anw fɛ yan tubabuw ye eh, anw anw coloniser olu ko ko fo ka taa ni eh, denmisɛnninw de ye kalan na o fɔlen wagati min na grande royale la grande royale n'o y'a tante ye o b'a fɔ ko k'u bila ka taa o b'a sɔrɔ eh, le maître des Diallobé ni ale ye kuranɛ karamɔgɔ ye ale tun ma sɔn a ma ɔ u ka ɲɛmɔgɔ n'o ye chef des Diallobé o bɛ bɛɛ lamɛn finalement o bɛ sɔn u ka bila ka taa ka d'a kan a balimamuso ni o ye grande royale ye o b'a fɔ ko k'u bila ka taa kalanso in na Afin qu'ils apprennent à lier le bois au bois et de vaincre sans avoir raison ko ka u bila ka taa walasa ka se ka faamuyali kɛ tubabuw ye an minɛ ni dɔnniya min ye u ka se ka o dɔnniya u ka se ka o sɔrɔ walasa ka se ka don nataw ka se ka tubabuw yɛrɛ kɛlɛ ni o ye cogoya min na wa a b'a yira fana k'a fɔ élite ni o ye faamadenw ye olu de kan ka bila ka taa fɔlɔ ni olu taara n'a jara ɔ olu minnu b'a la ka u fa minnu b'a la ka marali kɛ olu fana continuer ka marali kɛ ɔ n'a ma diya yɛrɛ a fɔra banna ko ka fisa minnu bɛ yen ni olu ye fantandenw ye n'olu bilala ka taa ni olu n'a nana ja u bɛna faamadenw u bɛna olu mara donc o de y'a to Sanba Jalo bila ka taa kalan na Sanba Jalo a kɛlen ka école kɛ a bɛna bac sɔrɔ u b'a bila ka taa yɔrɔ jamana kan a taalen yen a bɛ taa kalan min kɛ o ye filosofi kalan de ye o filosofi kalan kɔnɔna na a bɛ otari dɔ kalan i n'a fɔ ni ci ni ci sutu a ka panse sutu ese paale zsansara o dɔnkuc n'i y'o jate o kɔnɔna na ne ci b'a fɔ ko jo mɔgɔ siri ni a bɛ pan tadic la don o kɛlen wagati min na a b'olu minnu kalan les philosophes matérialistes a kɛlen k'olu kalan olu minnu bɛ yen ni caman n'u dan tɛ alako la olu bɛ a influencer a bɛ alako kɔni a b'o ye k'o to yen nɔ o la entre-temps a ka karamɔgɔ ni o ye maître des Diallobé ye ni o ye Thierno ye a bɛ a bɛ fɔ ko o fatura donc lettre bɛ ci a ma a bɛ segin ka na ale yɛrɛ fa Samba Jalo fa o ye le chevalier ye donc a seginnen ka na wagati min na a bɛ taa kaburudon na ko a bɛ taa o kaburu lajɛ ani mun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye le fou ye fatɔkɛ o fana ye Europe kɛ seli waati bɛ se lansara waati bɛ se a b'a fɔ k'a ka seli a bɛ ban ka seli Fitiri bɛ se a b'a fɔ k'a ka seli a bɛ ban ka seli o de la fatɔkɛ n'o ye le fou ye a dimi kojugu a bɛ maramafɛn dɔ tun b'a bolo a b'o se a ma Samba Jalo ko tout devient obscur ou noir autour de Samba Jalo donc o b'a jira k'a fɔ Samba Jalo ale sara donc ni a ye livre jateminɛ nin ye a résumé de ɔ maintenant personnage kɔfɛ ni o ye auteur ninnu kɔfɛ ale ni résumé kɔfɛ an bɛ se ka mun fɔ A la ni o ye thème ye thème caman bɛ a kɔnɔ n'i y'a jateminɛ diinɛ o thème b'a kɔnɔ a bɛ daminɛ ni diinɛ yɛrɛ ye a b'a jira k'a fɔ diinɛ fanga ka bon Diallobé fɛ ni o ye sénégalais ninnu fila minnu bɛ yen nɔ a fanga ka bon olu fɛ ka d'a kan a daminɛ yɛrɛ i bɛna a ye Samba Jalo a ka maître o b'a tulo gan kosɛbɛ ko parce que a ma se ka surati verset dɔw fɔ o fɔcogo la a b'a jira k'a fɔ a kan ka ala y'a fɔ fɔcogo min a k'a fɔ o fɔcogo la a bɛ sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ Samba Jalo o kalan kɔnɔna na hali geribuya ninnu a bɛ o bɛɛ lajɛlen kɛ donc n'i ye diinɛko jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ fanga ka bon a kɔnɔ wa a bɛ jira fana k'a fɔ i tɛ se ka kɛ diinɛmɔgɔ ye tant que i ma i ma sɛgɛn o sɛgɛn kɔni o bɛ a kɔnɔ ani mun b'a kɔnɔ fana ni o ye ka i ka taabolo ka o to yen taabolo wɛrɛ kama Samba Jalo y'o de kɛ ale ka taabolo ni o tun ye diinɛ ko ta fanfɛla ye a taalen tubabu jamana kan a ye o to yen nɔ ka taa tugu tubabu minnu bɛ n'u dan tɛ ala ko la ka taa tugu olu nɔfɛ donc il est devenu n'est-ce pas un athée a kun dan tɛ ala ko la tuguni o bɛ a kɔnɔ o thème kelen kɔnɔ an bɛ thème bɔ kɛ thème la n'an k'a ma ko culture de civilisation donc nin b'a jira k'a fɔ mɔgɔ i ka kɛ i yɛrɛ ye donc n'i ma k'i yɛrɛ ye n'i bɔra ka taa fan wɛrɛ fɛ k'i bɛ ko wɛrɛ ta k'i bɛ na ni o ye farafinna tɛ jɛn n'o ye o de y'a to Samba Jalo fagara fɛn min ye a laban la o tɛmɛnen kɔfɛ baara o bɛ a kɔnɔ thème de travail là b'a ye o bɛ a kɔnɔ donc le chevalier ni o ye Samba Jalo fa ye ani Samba Jalo yɛrɛ bɛ kuma Samba Jalo b'a jira k'a fɔ adamaden bɛ se fɛn bɛɛ la diinɛ ko kɔni ala ko o kɔni o tɛ yen nɔ tuguni a fa o b'a fɔ a ɲɛna ko fɛn min ye adamaden ɛɛ depuis don min na adamadenw y'a fɔ ko ala tɛ yen adamadenw ka gɛlɛya nana o don c'est à dire que depuis que l'homme a proclamé la mort de Dieu les problèmes de l'homme n'est-ce pas ont, ont commencé donc a jira k'a fɔ adamaden bɛ diɲɛ fɛn fɛn na i kan ka ala ko don i ka ala ko don a la o de b'a to i ka ko bɛɛ lajɛlen sabati nka n'i y'a kɛ wari ɲini wari ɲini wari ɲini e bɛ wari ɲini k'a ɲini k'a ɲini sabu a bɛ question poser pourquoi travaille-t-on donc Samba Jalo b'a fɔ an bɛ baara kɛ ka se ka wari sɔrɔ donc dɔw bɛ olu bɛ wari ɲini ka wari ɲini ka wari ɲini de façon frénétique hali u t'a dɔn u b'a kɛ cogoya min na donc a b'a jira k'a fɔ nafa tɛ o si la mɔgɔ kan ka baara kɛ baara fɛn kɔnɔ baara min kɔnɔ i bɛ se ka i hakili to diinɛ na cogoya min na donc an bɛ se k'a fɔ fɛn min ye eh, comment on appelle euh, eh, eh, travail thème de travail o b'a kɔnɔ ani l'émancipation n'est-ce pas eh, de la femme Grande Royale jateminɛ ale bɛna cɛw b'a la ka kuma waati min na ni o ye ka denmisɛnninw bila ka taa kalanso la n'u ma bɛn a kan a bɛna kuma ta ka taa sɔrɔ anw fɛ farafinna muso o da tɛ don cɛw ka kuma la nka ale bɛna a bɛ kuma wa a bɛ to a ta la fana o ye émancipation de la femme k'a jira k'a fɔ cɛ ni muso o ye ɲɔgɔn gese ale ni eh, ɲɔgɔn falen ye donc nin thème ninnu caman b'a kɔnɔ ka taa se hali farafinna négritude ko ninnu olu bɛɛ bɛ a kɔnɔ ni o ye Samba Jalo ale ni tubabu dɔw b'o kuma kɛ eh, fɛn min ye eh, europe yɛrɛ kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ adamaden bɛɛ lajɛlen kɔni o ye kelen nka tubabu de b'a la ka mɔgɔw bɔ bɔ ɲɔgɔn na Donc an bɛ se ka mun fɔ eh, livre in kan an y'a fɔ Samba Jalo ale de ye a acteur principal ye eh, thème minnu bɛ a kɔnɔ eh, an bɛ se k'a fɔ thème de travail b'a kɔnɔ eh, rencontre de civilisation b'a kɔnɔ ni o ye culture de civilisation eh, comment on appelle euh, il y a le thème de la mort aussi surtout Samba Jalo ale bɛ sa eh, a ka eh, maître des Diallobé o fana o fana bɛ sa o thème ninnu b'a kɔnɔ ka taa se religion eh, thème ninnu kɔni eh, olu ma ani eh, ka ban ala la k'a jira k'a fɔ ala tɛ donc maintenant k'a kɛ philosophe n'est-ce pas matérialiste donc livre in an b'a ɲini kalandenw fɛ u ka a kalan a bɛ kɛ sababu ye véritablement u bɛ hakilila caman sɔrɔ